ezitelu gị ezite akpụtara oke na mmiri nwa iwe hapụ nne ụmụ mmiri uwe gba ọkụ ee eh, ngwa ị mara ife dị gị mma baa n'ime ebe ọsịsọ ka isie nye ụmụ mmiri dodo akara ntị ka ngwa ifuru nne ile n'ọkụ iyi erichasịcha ha ncha niile nwee oke ya afọ afọ nri ife nkwuru ngwa gbaba n'ime ebe ọdị ọgwụ ọsịsọ anụ ọfịa a ka m na-ekwu ị nwee obi ike gbasara ọsọ ndị be unu ezitere ezite ha ezitere ka ha bịa naa m n'iyi ọkwa ha zitere ezite m baa n'ime ebe ahụ wee pụta ọzọ ọ bụrụ na isi bụ nne ya egbuo gị egbuo gị nye gị ebe ndị be unu ya-achọta gị anụ ọfịa anụ ọfịa ka nje ka m onye ị na-achịkọwara mma ihe nke na-ahụ n'ime nwanne m ọ bụrụ obere ihe anyị izuchukwu na m ka dị ndụ nke ahụ kachasị mkpa o nwere ntụ ntụ ka ịghọta bụ egbula onwe gị hmm? nke kachasị mkpa bụ gbaa mbọ fụ na ị nwee aṅụrị hmm? agba ihe chekasịrị gị hmm? ihe ọ na-eme ya nwere mgbede ọma mgbede ọma nwa m ka ị mee okorobịa ke maka nne gị na nna na

ke ka ije gị na maazị okeke si wee gaa ọ gara ọfụma mana m agaghachi ebe ahụ echi ma agaghachi mụ na ya ekwuchabeghị maka ego ole ọ ga-abụ ọ dị mma ọ dị mma nwa ya ka ya dị mma so onye ahụ ihe nchọ ije ga ama nke a ihu gị dị otu a kee ihe hapụgodu m ịfụrụ gị ịfụrụ gị onyemachi m amadioha mawapụkwa gị ọnụ ahụ iji ekene mụ na di nna anyị hapụ m aka biko kedu ife ọ bịa ọkwa otu a ka isi chọọ ịkwụ m ụgwọ onyemachi m otu a ka isi wee chọọ ịkwụ m ụgwọ n'ife niile m na-emelu gị kamgbe nne gị ji wee nwụọ ya ị chọrọ ibute ihe ihere nyelu ezinụlọ mana ọ ma-elelu gị ịfụ gị ajọ nwa ọ ma-elelu gị ichere m amarọ ichere m amarọ ka isi akwụgharị n'ogbe gị na ụmụ ezi akpọrọ onwe ha nwoke n'efu ndị nna mmadụ chere m amarọ ka isi akwụgharị nkwụgharị gị nna anyị hapụ m aka biko ịmara ihe ị na-agwa nwa a kịta anọ ị kwesịrị ịgwa ya kwesịrị ịgwa ya chọọ ma ịgbazi na nwere ha anyị mara nwere nwa nke anyị ọ ga-amasị gị ma ọ bụrụ na mmadụ na-agwa nwa nke anyị ihe a ị na-agwa nwa nwa m ama m ife ajọ nwaanyị ada nwaanyị adaeze ọma m ihe nwaanyị nwụrụ onye ya bịa ebe a sị m na ada mgbere nke ada mgbere ọ fụfụrụ nwa ịfụrụ gị ịfụrụ gị

ka o wee dịrị ya mma Adaeze. Adaeze. Adaeze! Adaeze! Chim o! Kee ihe mere iji eche echiche otu a. Ana m eche maka Onyemachi. Ịfụkwa ka obi si eme m ma m fụ ebe nna anyị na-akpasa ya ajọ agwa. Eziokwu, ọ na-awụ mgbe ọbụla mama anyị na-akpasa ajọ agwa. Ọ na-ewute m nke ukwuu. Eh? Hmm. eziokwu adaeze olisa ọ ihe ọ na-akọrọ ụnụ ọ ihe ọ na-akọrọ ụnụ ya na olugo oge ụnụ naabọ ya-eji tikọọ aka ọnụ wee soro amosu wee na-ekwu maka nne ụlọ ee adaeze kedu ihe iji ihe eme onyemachi eziokwu oji ahụ hmm. adaeze ya bụ na gị mazi ndị arụ na-adịrọ sọsọ gị bụ anya eji afụ ndị arụ adịrọ

Mamu Kawaka. Mamu Ju. Nke awa anya gị. Ọrụ ya na hapụ na ebe ịzụ ahịa m bịa n'ebe a. Sinu ka mma ọnụ nwere ife m ya-akpacha n'ọnụ m. Nne nne bịa bịa bịa bịa bịa nso. ahụekere gị nke a dịkwa mma onye ka ị na-amanye na mmanya anyị nke eh, ihe a mazie m ya ọfụma mazie m ya ọfụma tinye ya iko n'atọ ee nye m ofu ka m taa akịkịrị ga-amara ka ọ sọ Tinye siri ya taa. Ewo.

Chineke m ee. Onye dịcha nwa nwa ife a. Ọ na o nwebere ife ị fụ. Ị fụ nwatakịrị a. Ụbọchị nke ọzọ m nọ na ebe m na-anọ ere afịa m. Nsị a ka o bu ife ndị oyibo na-akpọ pịọ o bu mmiri n'isi m. Ya o bu mmiri n'isi na-atụgharị. Kịta a na-abụ akịkịrị ka o bu n'isi. Nwaanyị a ji ya wee kpara ọ ma amadị m ihe m ya akpọ ihe m ya akpọ dị akpọ. Chineke m ọ na-akpaziri ya ego m ụmụ ya na-eje ụmụ m bịajuru na-eje akwụkwọ ụmụ ya na-eyi ezigbo akwa na-emesịa nwa na-ere eri ya asa ka ọ dị ka onye ala nke na-aka afụ m ụfụ karịsịa bụ na ọ dịghị ezi ya ụlọ akwụkwọ ọ bịa

asị m ọrụ ike anaghị agwụ gị ọnụ ozugbo ọnụ orugbo ọgwụ ya gwọrọ ọgwụ ịmụọ onye machi ndị ebe a n'ụwa na nwa na ụzọ o nweghị ebe ọ na-eje ya ube m ọmụnwụ o wute gị naa be gị naa be gị na i nwe be nna ọ na i nwe ozi be nna ike ga-agwụ na m oo ike ga-agwụ na m onye machi ndị ebe a enweghị nne n'ebe ọ na-ewute Ude nwa na-enweghị nne na-asụ, ọ na-ewute. Nne m o, gịnị ka i jiri rapụ m o n'ụwa a? onye ọgbachi nwa m atụzịna ụjọ maka na chineke ga-anụlụ gị ọgụ mana gee ntị anụchighakwana ọgụ azụ naba naba n'ụnọ naba naba Ada jisie ike o Mama.

o jere eje Eyi ọma nwa m o. Sista nnọọ. Kwọọ aka ka i soro anyị rie. mara na ka i soro anyị rie mmiri ị nwaa ya anwa ị nwaa ya anwa onye ma ị nwaa ya anwa mba bịa tie aka ka anyị likọọ ya ọnụ a sị ndị nọ na i so anyị rie nne ka anyị minu ka anyị na-ekwudu bịa nwaanyị ọma nwere isi na ụlọ anụ ahụ gbara gwụgwụ nwa ọrụ

nwanne nne m ya ọgụgwa m ihe nwanne nne m ya ọgụgwa m ihe biko ya egbu m n'aka biko chineke ọgazi je ga ime mmemme ịkọwara ya

ude nwa na-enweghị nne adaeze ke na ife ji nwa kemgbe ụtụtụ m buriri nwa mmiri ya dị ele ọ batabeghị ị na-afụkwa ihe m na-afụ mama amakwa m ihe ji ya ọ gaba gị ije ọjọọ m bido ibi ya aka m bido iti ife ị sị na m ajọka ude nwa na-enweghị nne na-asụ ọ na-ewute nne m gịnị ka i jiri rapụ m n'ụwa nna m ife ụwa esighị ike ngwa obi agbawa

ụmụazị o so chi egbu nwa buru mmiri jeele kemgbe ụtụtụ ọ na-akwụgharị Ah! ọkwa ada dịkwa ada ada chere chere chere chere ada chere o oh, bịa bịa nwa na mma ada ada biko achọrọ m ka i nyetụ m ohere eh? ka m gosi gị na m hụrụ gị n'anya eh, ada biko bịa nwoke m agwago m gị na achọghị m ịnụ ihe ndị a ị nwere kọrọ m ugbu a hapụ m aka hapụ m aka ada ada bịa bịa bịa ada mana ahụrụ m gị n'anya biko m chọzie ị hapụ m ada biko kee ihe ị nwere nne enwere m ihe niile o nwee ihe m enwerọ ị chọkwa ụgbọala m egoro gị ụgbọala ee ihe ọ bụla ị chọrọ m ga-enye gị ya ee ma gị kwere egoro kwere ka mụ na gị kpeba na mma biko nne m enweghị m oge ihe ndị a ị na-akọyeri ugbu a enweghị m oge ya biko i lee anya ị ga-ahụ na anwụ a na-acha m n'ahụ anarọ adị m mma n'ahụ hapụ m aka akwụsịkwala m ọzọ biko biko ada biko na-emere gị ihe nne onye ihe ọbụla ị chọrọ m na-enye gị ị chọkwuo ụgbọala m egoro gị o biko enwere ebe ọzọ efuru ee eh? onye ara ọ gbasara m efulefu dị ka gị ada bịa ada

dịka ị na-eje na obodo ebe nwanne m nwoke nọ hmm, biko na-erubekwa isi ihe ọbụla ọ si gị mee mee ya o biko abakwana otu ọjọọ i nekwara anya n'ezinụlọ nna gị anọrọzikwa ọkwa gị bụ nwoke anyị nwere n'ezinụlọ o i ruo rube isi na-eme ihe ọbụla nna gị ukwu bụ nwanne m nwoke siri gị mee o ka o wee dịrị gị mma ị nụgo Olisa nwanne m ị nụgonụ ihe mama anyị kwuru hmm? ị gara ebe ahụ gị saa anya gị mmiri kedu ihe m kwuru esokwala otu ọjọọ biko ị ma na ọ naanị gị wa ka anyị nwesịrị ugbu a biko o Onyemachi m Onyemachi m ee bịa ka i buru akpa ka i bupụrụ nwa ka o soro ụgbọala jere ebe nwanne ya elu nọkwa ebe a ka m kpọrọ ya ka o dupụọ gị na ihe a bụrụ mechipụghị ọnụ adaeze na ya ọ ya ejesi tọpụ ya na ihe a bụrụ nwa buru akpa bupụrụ nwa ka ọ baa moto na nwanne nwoke na-eche ya nwa m ngwanụkụ ọfụma ọfụma adaeze ji oke ime n'ife o siri gbaa mbọ fụ na ọ bara ezigbo moto anya gị ga-emekwa m anya gị ga-emekwa m i jelu ebe ahụ keneere m nwanne nna gị na ezinụlọ ya

Oga, tụgharịa. I don't, I don't get you. I don't understand you. Oga, I don't know how to explain it. Turn and leave. Ama na o nwe mgbe m kpọrọ gị bịa kwụọrọ m ụgwọ akwụkwọ. Oga, tụgharịa. Tụgharịa, I said turn. Turn and leave. Eh, I know I cannot speak very well. Mana, turn on your back.

ihe ele agwa elesi anya ebe ọ na-achọ onye ga-enyere aka lesi ofu mmiri mama wee nụ nwayọọ

nwere ihe m chọ ka mụ na gị kwuo mm. mhm. o nwere ihe na-eme n'ụnọ a i melu anya ọfụma ị fụ ka ihe si aga n'ụnọ a nwa a na-akpọ Onyemachi onye ọbụna ma ụmụ nwaanyị obodo anyị nna gị ịfụnanya o kwesịrị inye m mụnwa nwunye ya na gị nwa na nwanne gị nwoke Olisa ruo nke anyị n'afọ ife n'ibe Onyemachim Onyemachim nwedo na na wee cheri ya wee chenyere ya wee chebe ya wee sị na m chịkọkwa n'aka ma ọnụ emeghị ihe ọbụla na nwaanyị anapụkwa na ada nwaanyị ihe ruru ya na ngwa n'ezinụlọ nke mere ọga nwoke m amaghị ebe o si amadị ma ọ bụkwa dị onye Igbo wee si ebe o si wee durukwa otu nwa a bụ Onyemachim wee bata ebe a wee sị na ọ ya-azụ ya n'akwụkwọ wee ruo mahadum mahadum ada wee sịkwa ka m gwakwa gị o ka ị ghara ịnọkwa na mmiri ncha wee baa gị anya ife luru gị nwa a anapụkwa gị ya ị madị nwere oge ọ ya-abụlụ nwụzi onye ya-ama na m mụtara ada nwụzi onye ma na ịnọ ya ụka mma ka ị bụ ihe kịta ka i soro m maka na m ekwuye na-aba mba na-eti mkpu na-achụgharị ya gị na nwanne nwoke ma nna gị a na-afụ m ka onye ọjọọ mana ama m ihe m na-afụ maka na ihe m dọ n'ana ebe a nwa okenye mụnwa dọ n'ana ebe a wee fụ gị na nwanne gị nwoke rigogodu enu nkwụ ma ya afụ ọ ya ka m sị ka m kpọọ gị ka i mekwa ngwa ọkwa e mekwa ngwa e meghara ọdachi hai mama ihe i kwuru bụ eziokwu eh, mana ụdị echiche agbatabeghị m n'obi kemgbe ọ ya-agbatakwanụ gị ebe nwoke na nwanne nwoke si ọ na-ekwu ụnụ n'ahịa daalụ i mepego m anya ugbu a hmm. amatago m ihe nkwa m na-ekwe gị ị hụrụ nwa a wụ Onyemachim hmm. ị hụrụ n'ụlọ m mechaa ya ife m mechaa ya ife hmm. m mụnye ya ọkụ n'ụlọ kịta ka ị bịara o gosiri na ọ wụ ada m nwaanyị ka ị bụ agụ na-amụ agụ kịta ka ị bịanụ ọ mmụọ a ka m chọrọ ka i nwee ee mama ị ya na-agwa m ife a Onyema! Onyema!

ọ na-ewutekwanụ m ee nke ahụ gbasara m ị chọọ gị nwụọ agụrụ gbuo gị ọ gbasara m ị nụ ihe m kwuru onye ara I- i- ihe ụtọ ọ dị

ee onye ka m na-afụ ihe a nne kedu nne o tegokwa anya fụbara gị n'ụlọ akwụkwọ kemgbe otu afọ nwanne nna ya ekwerọ ka ọ bịa akwụkwọ nwanne m ọ bụrọ obere ihe mmadụ nọ n'ụwa na-enwere Chineke ga-enyere gị aka nne ife niile ga-adịsị mma Chineke ga-enyere gị aka nne akwa nwa na-enweghị nne na-ebe ọ na-ewute

ewekwana iwe ọ bụla ya nwaka ntụ ha ete nnọọ ya onye m na-achọ aha ya bụ eh, onye ngosi Onyemaechi? Ezie. Anụ ọfịa ka ị sị na-achọ. Wee chọrọ ya wee bata be m. ee mgbe nwoke si na ọ gịnị bụdu afa ya kedu ife ị sị bụ afa ana m ajụ gị ife wụ afa gị na-emegharị anya ị mazi afa na-ekele gị si be m pụọ kịta ka m chọpụtara onye na-eme m ya ya bụ na ọ gị bụ onye ọ ya bụ njije nwa ojele ife ekwube ya n'ụzọ nke nwa na-akwụbara m ya n'ụzọ nsogbu adịrọ mgbe ọ bụla m fụrụ n'ọdịgị ime ama m Onyemaechi ama m onye mma ejide si be m pụọ ọ dịkwa obi m oji aka nenenu na-emepụsi oge na-akpọpụta ada nwaanyị ama m na-akakpọ ntị na mmadụ bịara ife a abịakwana ebe a kpasu m iwe mbọsị ọzọ anwakwana anwa bịa ebe a kpasu m iwe mbọsị ọzọ ị na-achọ nwa eh? bịa bịa mgbe adaeze kedu ebe onye egbe ji m ahụ nọ Hey! Kedu ihe m mere nwa a? Nwa a emeela m ụmụ nwaanyị ibe m wee na-afụtazi m ka ajọ nwaanyị.

dịka mụ na-azọ be di m anụ ọfịa ị na-eme obodo niile na-akpọ m ajọ nne ọbụrụ na ife nke mba cheta azụ ka mụ na-azọ be di m anụ ọfịa

Kedu ife amakwa nnọọ ihe m na-eche adaeze amakwa nnọọ ihe m na-eche adaeze chi m egbuo m o nwa a egbukwanụ m adaeze adaeze obi m obi m biko kee ebe ị nọ obi m biko achọrọ m ịfụ gị ugbu a biko ọ dị ezigbo mkpa biko obi m biko nụ o ee anọ m ebe ahụ anyị na-anọkarị mgbe ọbụla anọ m ebe ahụ okay okay na-abịa daalụ o

dị ka adịkwa m ime ị sị ị dị ime ewee sị onye ọ mụwa onwe gwa na ọ mụwa ọ gịwa ọ gịwa tụwara m ime ọ mụ tụwara ime mụnwa tụwara gị ime biko ejikwa ọ bụ na egwuregwu kwụsị kwụsị ya mụnwa chọrọ kwa achọrọ m Obi

kee ebe ọ nọ oya asị m pụta pụta pụta gị mana igbu n'obi emechago m gbachidere ihe igbu gị obi onye ife ị na-emeta m agwa otu a ndị dị mma

chineke ya mụwa adaeze adịzi ime ee eh? hei ọ gịnị ka m ji isi kotara onwe m ihe a hei nne m ga-egbukwa m mba aga m aṅụ ọgwụ a aga m ete ime a aga m adịsị ya hei

nke obi na-atọgoro ikpọlịkpọ ka e na-eme kee ife na-eme gba m ọkpa n'eze ka ihe ọ

ejeruru m n'ime ụlọ ọrụ were akwụkwọ m nye onye isi ụlọ ọrụ anyị o nenechaa ya sị m na ọ mụwa nwezi ya bụ ọrụ chika aghọtarọ m ihe ị na-achọ ịkọwara m na nna gị ukwu enye eh, onye na-egwule just were ọrụ nye gị ị na-achọ ịgwa m na nwa ha aghọta m

kezi ihe na-eme na ana m akpọ unu kemgbe ụnyaahụ unu adịghị aza m bikonu e eh, bikonu butenụ m ngwa afịa na o nwe ndị m kwesịrị ibunye ngwa afịa n'ụtụtụ a agwazi m ha ha hapụ ya ka ọ dị n'ugbede gbanụ mbọ butenụ m ya n'ụtụtụ a ka m nwee ike

nwanne mmadụ flankalo flankali nwanne mmadụ udo adịkwa nsogbu adịrọ na abịara m maka nwoke onye ugwu ahụ onye awụsa O, o, o, nke o, abịara udo ama m na ọ na-aga ọfụma anyị ebidogo ime ụmụ obere ife ya ka m sị ka m bịa mee ife m malụ udo dị, udo dị, biko o nwe o nwe obere ife m ji n'aka um, ka m mesịa ka ka mụ na gị kpaa ị nụgo daalụ ee onye ọma Onyema bịa bịa bịa biko Onyema wegalụ Chijioke akwụkwọ sị a nya gba mbọ gaa ya nenesia ife dị na ya eh? o nwere o nwee ife ụfọdụ dị na ya o kwesịrị ide ọ na-edetu sị a nya gba mbọ tinye anya na ya o mesịzịa nya were aka ya wetara m ya gawa gawa o oh. ọ gịnịzi onye ka ọ bụ Onyema nwa ọlụ m ọ na-amasịkwa m Steve na ọ na-amasị gị nke ọma ya azụ nke ukwuu i nee anya ị fụ na ọ bụhọkwa ụdị ụmụazị ị na-aga na-ebu onye i nekwaa anya ị fụ na obele nwa uche gị dị ya ị sị na uche gị dị na ya i wee nwayọọ eji nwayọọ ma ibe na-agwa nnukwu nwa ọ obele nwa nnukwu azụ obele azụ ha azụkwa azụ Steve, Steve. Ọ bụ hara n'ofe anyị ada ata ya ata. Ị ma na ị na-alike ị na-alike ife dị n'okpuru ife. Azụ dụwara n'ofe ka ada ata ya. Ihe wekwe ya. O yee a tawa.

mụ na gị kpasị nkata ị sị m na i jesi ebe ị na-eje na ị ga-echi ya azụ nọzi achịkata gị afọ ọzọ ka ise n'ọnya n'ọkwanụ onye ugwu ahụ onye Awụsa ka a bịalụ Alhaji hmm. ka a bịa udo ụlọ ọrụ gụ ka anyị na-ekwu maka ka ọrụ ọrụ ego ụlọ ego ego maka nwoke nke onye Awụsa

kezi maka azụ ahụ esi nri ji iji kọta ọgụgụ isi odogo dị ọkwa na-ele ofe ifo ọgụgụ n'isi o bere isi o ma na-ama nna ọka ga-enwe isi na ọmụ nwechara odogwu nwoke dịkwa gị onye aghụghọ nọkatazị sị na ọ chọrọ ịna-eme ife ofu nwoke ofu nwaanyị o nwere oge nwoke na-abụ oru onye eme ego na-achịba ụkwụ n'ụlọ mgbe mgbe okolo etoro eto ndị gboo sị na okolo etoro eto wala ọgọdọ na ego na owuchie ya na etolugo ọrụ kịta etogo m awa nke edebe ya edebe obi dịkwa m mma ị ma na ọ na-adị mma na nwoke ilikata ilikata

metụ n'aka n'ọbịa oke anọ onye wetara ọjị wetara ndụ anyị ga-aṅụ anyị ga-aṅụta agamniru anyị ga-aṅụta anyị ga-aṅụta udo anyị ga-aṅụta mbuni enu ife anyị ga-eri ama akọ anyị ife anyị ga-eri ka anyị ga na-afụ ọ chọ anyị na ọ ya-afụ anyị ọ fụ anyị na onye megono na ọ ga-ama anyị ogologo ndụ arụ isi ike mụnwa na-achọkwa ichi bụ okwu n'ụlọ m ma-anwụta nwoke m ma-anwụta nwaanyị nwa a ga-ekweta

hmm. chineke ka ife m ma-eme kịta ọ dịzi ka m ebidogo ịfụ nwoke a n'anya mana ụjọ ka na-atụ m o nwee ike iji obi m egwu egwuregwu were ịfụnanya m mere ife masịrị ya hmm. mana a bịa n'ụwa a ife niile nwere oge ọ nwayọọ nwayọọ ka e ji alacha ofe dị ọkụ ọ ka mma m nyere ya ohere ka m malụ ife dị ya n'obi chineke zọba m nyelụ m aka

je fụ ndị be m chineke nsogbu adịrọ obi m obi asogbuna m ngwa ngwa pụta ka bịa afụ m ebe a na-ele m nsogbu adịrọ m ma-afụ gị ka ọ dị anya gị emegbugokwa m ndị be m Chineke Chineke kwanụ nke ekene m adị m mma ama na ahụ dị udo dị nsogbu adịrọ ke maka ifemezie nwanne nwoke ifemezie ifemezie dị mma ọ sị ka m kenechaa gị hmm. hmm. ifemezie agbanịkwa na ọ dịrọkwanụ ofele hmm? mmadụ idebe mmadụ n'ụnọ wee nọta ịdị aka ya nọtaga na nke ọ dịrọkwanụ ofele chukwu olisa bi n'igwe gọzikwa onye a ma ọ bụrụ na ọ bụrụ ifemezie mara m ife mmemme nwerekwana ife ime ihe eme na chukwu ọ bụkwa na ọ bụrụ efumezo chukwu ya agọzikwa chukwu ya ewetakwa ife ihe eme mana nsogbu adịrọ dịka dan na enwe ife m chọ ka i meerụ m i nwee ike imechiri m anya m mechie anya m hmm. Hmm. chukwu nna na-ekwe m taa sị m mechie anya hmm. egwu na-atụ m anya mechie m mechie anya mechie anya ị sị m mechie anya na m enyokwa gị enyo nne biko mepezie anya hmm? mepere mepee na chi m o chi m o bichiri ị gara atụkwa achọ m ka ị bụrụ nwunye m hmm? bụrụ nwunye m ee aga m anụ gị aga m anụ gị afụ m gị n'anya nke ukwuu hei ọla aka nke a amaka afụrụ m gị n'anya afụrụ m gị n'anya

Olisa kwanụ ọ kwa ị na-anụ olu ya. Olisa dị mma. Nnukwu ọfụma. Na ya ka n'ebe ahụ nọ. Ya na ọkụ ya nọ ọfụma. Ee, mama tupu m na-echefu, onye a bụ Steve, onye Chineke kwadoro mụ na ya. ọ chọrọ ịnụ gị na-eme he ka m na-ekene gị na ọ gị na-enete ya ma nne chọrọ ịnụ ya anụ chineke gọzielụ m gị chineke gọzie anụm di na nwunye ụnụ

gọziere m unu chọkwa iji ohere a wee kene gị bụ onye kpọje nwa nwaanyị tinye n'ọrụ ọ na-arụ ọrụ wee mee onye m si n'aka ya wee chọta nwa nwaanyị na ọ bụrụ na ị kpọtarọ ya na m agaghị afụ ya hmm? na m agaghị afụ ya ọ gịnwa bụ na m na-anụ nwaanyị hmm? taa na m na-ekene na-asị ka Chukwu gọzie gị hmm? m sị ka m jiri ohere a wee kenekwa nwunye ọma Chukwu na hmm? ọ bụrụ na ọ bụrọ ngị m agaghị ama ife a na-akpọ ifụnanya nke eziokwu asị i mewuru m ka m zuo ezu i merụ m ọṅụ jupụta m bụrụkwa ezigbo nwaanyị ka Chukwu na-agọziri m hmm? wee jiri ohere a na-ekwe gị nkwa na m agaghị arapụ till ọnwụ abịa ewu anyị ga-ebi ụwatụwa m bịakwa ụwa ọzọ hmm? m ka ya-achọ gị hmm? na-eme na i mee m nwoke zuru ezu n'ụbọchị nke taa Frank. Mm, ezigbo nwoke. Ị ga-awalụ anyị ọjị. Eh? Lọlọ Frank. Ezigbo enyi m. Mm. Dee m ekenekwa m gị. Mm. Ekene m gị n'oku ị kpọ anyị. Na-ekenekwa Chukwu maka na ekene niine kwesịrị ka e bugalụ ya na ọ n'ike aka ya mee Onyemachi ebe a nwa m nwaanyị ji bịa n'ụnọ ọlụ m enwerọ m ogonogo okwu ikwu na-abụrọ na Olisa bu n'igwe ya agọzi unu Frank hmm, odogwu nwoke ị ya-awalụ anyị ọjị na ugwu bụ nkwanyelụ nkwanyelụ Otu ọ ga-adị. ị tọrọ m atọ so frank biko waalụ anyị ọjị Ee, ọ be gị ka anyị nọ afụgo m mmanya ebisago m ya aka gabazia n'iru kpọọ mmanya ka anyị ṅụọ Mm. odogwu nwoke Mm? odogwu nwoke franklin frankalo odogwu nwoke franklin frankalo udo dị nwa